Mali Mali Bamada
bamakɔ an n'a lamini n'a bolomara dugu mali kɔnɔ mali kɔ kan journaliste Sedu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ni nin dan in gosira journaliste Sedu i k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maana sɛbɛnfura tigiw dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn ɲininikɛlaw suko ani dugusɛjɛ cɛ Kibaruya o kibaruya n'a balannen bɛ san ni dugu cɛ walima a binnen bɛ dugu ma tantara i k'a dɔn olu b'a ɲɛɲini k'a sɛbɛn u m'a sɛbɛn kaban niri tan anw na tɛnɛ yɛrɛ tan na bilen a lakalili ko ɲuman i k'a dɔn an bilalen b'o la journaliste Sedu diɲɛ baara o baara ni maa ye ɲɛ sɔrɔ a la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ i y'a ye dɔ la karamɔgɔbaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn min ye Magma Gabriel Ba Mari den Véronique ka dankelen an ka foliba ye teri la sasa

Madu Dunbiya kamalenya tɔgɔ i b'o dɔn wa? An! L'homme i bɛ woro bɔ. Bi kɔni i bɛ woro bɔ o la o. A ye ko tan, an, kunsigi finnen don mɔni mɔni. Mɔni mɔni! Il est pieds sapés awɔ, wa n'a bɛ taama, an, a f'a bɛ kaman in kɔrɔta épaule cassée awɔ, ale ale ni Sisolo don, Sisolo, kunsigi finnen don, finnen don, tuma dɔ la u bɛ ɲinɛ, u bɛ ɲinɛ, finna in fo fo tulokɔrɔla in bɛ fin.

Daba Tunkara sira jan da ma an b'a daminɛ o bɛ kɛ ni waliju den waliju ka yamaruya ye Elihaji Muhamɛdi Ba Jara ka bɔ Dugabugu Dankɔrɔba in nɔnma bɛ yen nɔɔrɔ mɛnɛna an fɛ kura ye ha tabarikala i b'a dɔn journaliste Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛda kura don sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de ye ko Tuguna A Tarawele Tuguna A Tarawele ko janfa dingɛ ni maa min ma ɲɛ a senni kɔ i k'a fɛrɛ sabula maa t'a dɔn don dala n'i yɛrɛ bɛ dafiri a kɔnɔ po subahanala ɛɛ janfa kɔlɔ k'o fɛrɛ ayi dingɛ min n'a bɛ kɛ janfa janfa dingɛ n'i ma ɲɛ i b'a sen i b'a kɔnɔna de fɛrɛ ɲama maa t'a dɔn don dala i yɛrɛ bɛ bin a kɔnɔ naamu journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn Sumeyili Bube Mayiga Bube ale de ko don a bilara maa minnu bɛ josariya sɛgɛsɛgɛ ɔhɔ Maa minnu bɛ josariya jateminɛ hadamaden ni hakɛ min ka kan journaliste Sedu minnu bɛ a misa to a la tile fila in na olu taamana de ka taa bamakɔ kasoba la ka taa u ɲɛ da Kɔrɔbɔrɔkɛ kan journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Sumeyili Bube Mayiga a bɛ da k'a bolo a minɛnen bɛ fɛn min n'a dɔnnen don sɔrɔsiw ka minɛnko ani jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko o gɛlɛya de b'a nɔfɛ sabula sɔmi kɛlen don k'a fɔ a nɔrɔkɔlen bɛ ko in na kosɛbɛ kabini alamisadon utikalo tile mugan ani wɔɔrɔ chambre d'accusation cour suprême mm, mm, mm. olu kɔni ye wulikajɔ bolo la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ journaliste Sedu k'a dɔn a nɔ minɛnen bɛ u hakilila de la o de kɛra taakun ye kasobonba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ don kaso la journaliste Sedu k'i k'a dɔn i nafɛɛrɛ maa yɛrɛ tɛ don kaso la k'a fɔ awa i nabila i yɛrɛ sagoya la ɔ nka o n'a ta o ta min ye jotigila sariyatigilamaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ taa lajɛ n'a minɛ ko ka ɲi a bɛ kasobon min kɔnɔ ni dayɔrɔ ka ɲi i k'a dɔn ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o ye Union africaine min ka bolofara bɛ mali kɔnɔ n'o ye Misahel olu maaw de taara lajɛ journaliste Seydou k'a dɔn a n'u kumana u y'a dayɔrɔ lajɛ a ka taayɔrɔ ni nayɔrɔ k'a lajɛ a bɛɛ ka ɲi aa n ko a bɛɛ ka ɲi foyi t'a la juguman foyi t'a la ɛ o m'a fɔ a ka bila ɛɛ mun na ee sariyatigiw de y'a minɛ olu de b'a bila olu nakun tun ye nin dɔrɔn ye a awɔ ka na a lajɛ kɔni Ayi, o- o- sɛbɛnnikɛla ko u- u u taar'u wege i tulo fɔlɔ u wege bɔ a la de. gɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la Ɔhɔ. n'u k'a ma ko asma cfp Asma. journaliste Seydou k'a dɔn a denmisɛnw olu fana ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula olu fana taara u ɲɛ d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ journaliste Seydou k'a dɔn kasobonba min ni maa ba saba ni kɛmɛ duuru de dan bɛ yen journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ marifatigiw b'a la maafalaw b'a la journaliste Seydou k'a dɔn subaw b'a la maadunnaw b'a la n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'olu ka Soumeylou Boubèye Maïga minɛ ka taa bila olu cɛ ah, ah! dabɔkama don k'a fa wa ah! journaliste Seydou k'a dɔn k'a fɔ Asma denmisɛnw ye cɛ caman tɛmɛna kasobonba in na u ma sa maa si tɛ maa dun yen journaliste Seydou ko a gosi sɛbɛnnikɛla ko eh. a ko i k'a dɔn awa Asma denmisɛnw olu kɔni ye kulekan bɔ ɛ nin yɛrɛ hɛrɛ wa u kɔni b'a fɛ ka ko in kɛ politiki ko de ye Tiɲɛ. o binnen don Soumeylou Boubèye Maïga Tiɲɛ. kuma caman caman Tiɲɛ. fan bɛɛ fɛ yen fɛ Bil haki. a journaliste Seydou Ɔhɔ. a ko nka n'i ye dossier in ta k'a lajɛ Lajɛ. dossier girimanba don Han. jɔnni b'i to i yɛrɛ ma jamana in kɔnɔ journaliste Seydou ni dalu jɔnjɔn t'i bolo i bolo dalen tɛ kisa kan k'i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna ko kɛ a ko an bɛ don min na ko bi Bi. min kɔni ye ayiwa Misahel mɔgɔw ye olu kɔni y'a jira juma tɛmɛnen Ɔhɔ. olu ni bube ye ɲɔgɔn ye Ɔhɔ. ha ka ja nka min ni min fɔra ani min ni min kɛra u m'o lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu ka taali ka taa lajɛ k'a lajɛ dayɔrɔ ni siyɔrɔ a bɛ kɛ kɛcogo min na ka ninnu lajɛ u ye min ɲini o de ye sariyatigiw k'a teliya i k'a dɔn awa kiri min b'a nɔfɛ nganamunganamu minnu b'a nɔfɛ ani sɔnni ko kuma minnu kɛra u k'a sɛgɛsɛgɛ joona journaliste Seydou k'a dɔn n'a kiri bɛ kɛ n'a bɛ bila de walima a bɛ taa bila maa gde la kiri kɛli t'i bilali o n ko ni kiri kɛra de a bi dɔn i jo b'a la ah. walima i jo t'a la hmm. ɛ jo b'a la sa je te dis fais attention avec ce dossier i ɲɔgɔnna caman i bɛ kaso in dɔn dɛ fais attention ye ayiwa baasi ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ee journaliste Seydou bubɛ yɛrɛ a ye maa caman don nin kasobonba in kɔnɔ Maa ca ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ kuma kɔrɔ fɔ dabila sa ɔ ayiwa ah. baasi tɛ ɛ jigiɲɛ kɔrɔ yira kun bɛ kɔɲɔmuso la ah, ayiwa an bɛ transition de la bi réconciliation naam ah. réconciliation fana ti ɲɛ fo kɛnɛ de ka furan k'a jɛ min ye min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ i la n'an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ attention ɛ présomption d'innocence Moi, j'ai pas dit qu'il est. Ne m'o sariyatigiw de y'a minɛ. Ni min ye sɛbɛn ye. An ye min zalo ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura. Daba Tunkara ne bɛ tɛgɛ don. O bi kɛ. Min ye sɛbɛn ye an ko min ma le focus. Masiriba n'o ye o bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Bakɛli ko o bakɛli ko politique bunakun kan. Fɛn min ye tɔgɔba caman ani maaba caman bɛ yen. Minnu ni maa tun bɛ girin n'u tɔgɔ ye kunun ko nka an bɛ don min na ko bi. Bakɛli ko a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra barikon lankolon de ye. eh, kolonkolon kan ka ca nka fɛn t'u kɔnɔ o kɛra sɛdenninw dalasogo ye dalasogo ye maa nu ee waati ma mɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko politicien minnu bɛ yen n'u kun kulera kunun jama bi sɔn kɔ mhm. nka n'u y'u kɔfilɛ bi u ti maa ye mhm. a ko maa damadɔ bɛ yen a bɛ n'i sɔnin sigi min kan modibo sidibe muntaga tali sumelu bube mayiga eh, oh, oh. sogɛli kokala mayiga bokari tereta cɛmɔgɔ sangare mariko ba cɛmɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ko jɔn de ye nin sɛbɛn di ko bakɛli Eh, a y'a ye a y'a ye koyi ba
cɛmɔgɔ sangare ba maa t'a kɔ e ala bɔra yen a denw b'a kɔ umaru mariko yawuru maa t'a kɔ cɛbilen darame maa t'u si kɔ maa banna
la hawla wala quwwata ɛ kɔrɔ de ka na mali o kɔrɔla de ye Naamu sɛbɛnnikɛla ko Haali. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma de bi fɔ hmm. aa ni parti baw hmm. ni cɛŋanabaw ah. politicien baw ah. maa tɛ kɛ politicien ba ye f'a k'a sɔrɔ jama de b'i kɔ Haali. nin cɛ damadɔ min fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ kɔrɔ de bolo mhm. n'o tɛ fɛn min ye jama ye o a t'u kɔ tuguni Ya Allah. sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko fɛn min ye Modibo Sidibe an ka sɔnin sigi o kan mhm. Modibo Sidibe a ye parti min sigi mm. o tɔgɔ de ye FARE an ka wuli ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo mm. belebelebaya nkalon de dalen b'a la n'o tɛ cɛkunba tɛ bilen sabula kabi 2013 wulikajɔ ni kalafili minnu kɛra Modibo Sidibe a ma kɛ hali deuxième ye a taara i yɛrɛ sɔrɔ avec 5 pour cent sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra quatrième de ye ka tugu IBK la a kɛra quatrième de ye IBK ye fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Soumayila Sise a k'o de tun kɛra deuxième ye wa fɛn min ye Soumayila se kɔfɛ fo yɔrɔ jan mm. modibo sidibe a taara kɛ quatrième ye mm, mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali daramani danbele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fana tun bɛ suma modibo sidibe ɲɛ o donnama kama sabula hali ale jɔyɔrɔ tun bɛ modibo ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san duuru o kɔfɛ kalafili wɛrɛ nana kɛ san 2018 5 pourcent modibo sidibe bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1 virgule 42 pourcent des suffrages exprimés a binna wa a yɛlɛnna ɛɛ bi dama fo k'a kolonkolon sɛbɛnnikɛla ko u sera lafiyabɔ ye a ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi bi m'a bila jamana in ye baara ani wulikajɔ la politiki bunakun kan mm. san 1991 directeur de cabinet ministre délégué sécurité intérieure mm. a y'o kɛ waati min ni coup d'état nana kɛ Amadu Tumani Ture fɛ a kɛra o ka directeur de cabinet ye mm. président comité CMLN komite ctsp ah, a y'o wulikajɔ kɛ alifa umaru konare o nalen kɔfɛ abirikalo san 2013 o y'a kɛ ministre de la santé solidarité personnes âgées o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye gouvernement wɛrɛ minnu nana a y'o jɔyɔrɔ ninnu kɛ fo ka taa se septembre kalo tile tan ni wolonwula ma san 1997 a nana kɛ ministre des affaires internationales ye ministre des affaires étrangères ye ah. Amadou Toumani Touré ale tile la ah. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alpha tile a y'o kɛ mm. Amadou Toumani Touré tile la mm. a nana laban tuguni k'a ta k'a kɛ secrétaire général présidence de la république sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen septembre kalo tile kɔnɔntɔn san 2007 a nana ta ka kɛ premier ministre ye ah. o ye kɛra 2012 o wulikajɔw olu bɛɛ lajɛlen fo ka na se o ma mm. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi mm. modibo sidibe mm. don o don dɔ de bɛ ka bɔ a fanga na politiki bunakun kan fo ka na se bi ma wa a b'a tɔgɔ de bolo n k'a kun f'i ye wa ah. n'i y'i sigi kuma dɔn to kunna i k'i wuli kuma dɔn mun bɛ faamaya la sa modibo ma min kɛ jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ depuis 91 i tɛ bɔ ten sa naam sɛbɛnnikɛla ko Haali. a ko modibo sidibe Ahan. waati min ATT bi taa san 2012 maa min kun labɛnnen bɛ Ahan. k'a fɔ a bɛna kɛ ADEMA ka kandida ye ale don. ka bila ATT nɔ na Awɔ. ale don nka segukaw ka denkɛnin Ah. amadu aya sanogo o de nana ka na karaw kɛ ko la k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami Ah. kab'o kɛra modibo sidibe a ka lolo de bɔra sanfɛ ka jigin fan ka na ka na kɛ duguma ten. baw e ala a bi cogo filɛ a jɔni ye nin s'a ma ah ayiwa c'est ça la question amadu aya se seguka de n dɔgɔnin don i dɔgɔkɛ karatɔ ye o nana aa ah, et puis ee u farala modibo sidibe ma koyi a ka destin présidentiel waati min a labɛnnen bɛ ah. ko a bɛna kɛ mali président ye ah. korokara korokara koro j'ai appelé mon directeur général de la douane an b'a la k'a ye télé la naam tolérance zero n'o bɔra yen n'o bɔra yen a ko cɛ kelen bɛ yen jɔni seguka don o tɔ de ye ba muntaga ah. ba muntaga politiki bunakun kan ah. dunan tɛ ah. sabula don min musa tarawele ka fanga ka gɛlɛn mm. ba muntaga n'a ye tabalen gosi cɛ bi saba bi bɔ ka bamakɔ bɔlɔnfurancɛ minɛ san 1990 mm. desanburu kalo tile tan mm. muntaga ye wulikajɔ min kɛ ka malidenw wele o don y'a sɔrɔ a bɛ san bi saba ni naani maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔnn'a nɔfɛ sabula o don yɛrɛ desanburu kalo tile tan o kun y'a ka san bi saba naani anniversaire ye sɛbɛnnikɛla mm-hmm. ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wolola na o dɔnnen bɛ Awɔ. a ye tɔn sigi u ko min ma CNID association Aha. o ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jɛmufanga nali an ka jamana kɔnɔ o kana sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele u nana fɛn bɛɛ kɛ ni k'o bɔ k'o bin pii marisikalo san 1991 Naam. o tɛmɛnen kɔfɛ Naam. Muntaga ale kɔni nana ka na a ka gulɔki boloda de kuru sa Ah. ka fanga ɲinini daminɛ kalafili fɔlɔ min kɛra Ah. san 1992 Ah. malidenw kun dalen b'a la kɛmɛsira o kɛmɛsira 11,41 pour cent des voix mm. Muntaga y'o sɔrɔ mm. a kɛra troisième ye mm. Alpha ye premier ye Mamadu Cɛwule Konate USRDA o ye deuxième ye sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛra Mhm. ba Muntaga y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɔfɛ Muntaga Tal a nana deputeya ɲini Segu taa kana maya la Muntaga Tali tara wo ah. k'a kɛ député assemblée kɔnɔ mm. o donnama kama ah. premier vice président ah. assemblée nationale mm. o dira a ma fo ka na se 2002 2007 ma mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko ba Muntaga y'o wulikajɔw kɛ mm-hmm. san 1997 mm. CNID Faso Yiriwa Tɔn u ye wulikajɔ kɛ kalafili minnu kɛra président kalafili législative u y'u sɛlɛ a bɛɛ la u y'a boycotté 2002 mm-hmm. Muntaga Tal a nan'i yɛrɛ sɔrɔ 11 virgule 41 pourcent a binna ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 3 virgule 77 pourcent des voix 2002 namara de kɛra o kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Muntaga ye a nana wuli ka jɔ kɛ ba Muntaga pati o ye député tan ni saba sɔrɔ ani dɔw nana fara ɲɔgɔn kan espoir 2002 pati o ye député tan ni wolonwula o farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Muntaga yɛrɛ kab'o daminɛna dɔ de bɔra a fanga na diɲɛ don go don fo ka na se san duuru o kɔfɛ Muntaga Tali yɛrɛ a ma se tuguni k'a ka deputeya plasi sɔrɔ Segukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna tuguni fɛn min ye ATT ye o nalen kɔfɛ Muntaga nana wulikajɔ kɛ san 2013 fɛn min ye Muntaga Tali a ye wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nana deputeya pilasi in ta kura ye nka waati min ni ATT IBK fanga nana daminɛ Muntaga kɔni a tora taa ni ka segin de la taafan tɛ nafan tɛ a yɛrɛ jigi bɛɛ lajɛlen bannen taar'i yɛrɛ ci IBK tigɛ ni ka k'o ka minisiri ye sɛbɛnnikɛla ko kalafili minnu kɛra o kɔfɛ ba Muntaga nana bin duguma mm. a bɔra 11 pourcent na mm. ka na 3 pourcent na ah. o kalafili laban minnu kɛra 1,5 ah. pourcent Muntaga Tal po mun po a binna po eh! fo ka fo ka poussière ka bana mbote ninnu ɲɛ na i cogo dɔn dɛ walijuden don dɛ

cogoya si la o donnama kama a y'i fori ka bɔ ADEMA na ka taa tɔn dɔ sigi association Convergence 2007 sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ dusura fo a nana kɛ cɛbɔ ye awirilikalo san 2007 a y'i kanbɔ peresidanya nɔfɛ fɛn min y'o kalafili o tira a ni ATT ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sirala kɛmɛ sirala 1 pourcent

ayi i kuma k'a fɔ ko sogɛli sɛbɛnnikɛla ko a ko sumelu bube mayiga a ye wuli ka jɔ k'o donama kama fɛn min ye baaraw ye a nan'o daminɛ maa caman ko fɛɛrɛtigi don maa min don a bɛ jamana in dɔn maa cɛ gɛlɛn don fasojɔla don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ o nana kɛ nka fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye, anhan, a kɛra chef de cabinet ye, anhan, Alifa Umaru Konare, kelen, san 1992, anhan, n'o tɛmɛna ka bɔ yen, un, fɛn min ye sécurité d'Etat ye, un, a bilara o kunna, an, o kɛra sababu ye maa caman ka dossier ka y'a bolo, un, a bɔra fɛn caman kalama, un, a nana bɔ yen ka taa ka kɛ ministre ye, unhun, sɔrɔdasiw ka ministre fo ka na se san 2000 ma, haali, ATT nalen, un, fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye, un, a sen donna jamana baarali la tuguni, anhan, ministre des affaires étrangères, han, coopération, an, a y'o kɛ, présidentielle minnu kɛra 2013 a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ fɛn min ye taafanw ye a kan k'o falen a ma kɛ kandida ye dɛ a taara fara IBK de kan o sigira waati min IBK ye dannaya d'a kan a ka pati n'o ye Convergence ye ASMA CFP o nana ka na wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye depite dɔw ye ni k'o ɲini nka a kɛra depite sa de ye sabula depite duuru u y'o fosi fosi fan fɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili minnu kɛra 2018 pati n'o ye ASMA ye a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ depite naani kɔ o b'a jira k'a fɔ bonyaba ni tɔgɔba ni mankanba min bɛ ci sumelu bube mayiga nɔfɛ o fanga t'a la bilen mais c'est ne ɲininkakasise mun bɛ fangako la jagola jamana in kɔnɔ bube fana ma min sɔrɔ o tɛ o tɛ fo ka taa kɛ siranyabaatɔ ye jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka dossier b'a bolo jaa foyi t'a bolo ala
sɛbɛ tɔ bɛ e taa n'a ye maa naani naani ni tɔgɔba b'a la bariko lankolon kolonkolonba don fangaba t'a la politigi bun a ku kan docteur sogɛli kokala mayiga

renouveau ah. jaraba ŋana ah. fɛn min ye sogɛli ye ah. a nana wuli ka jɔ kɛ ni ka n'i sen don espoir 2002 la ah. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra ah. sogɛli kɔni a jɔyɔrɔ a ma ngolo fa mm. a ko sogɛli mm. minnu y'a politiki gɛlɛy'a ma mm. minnu nana ni jɛmufanga ye mm. n'o ye mouvement démocratique ye san 1991 mm -hmm. ale de kelen kɛra cɛ ye min y'a disi da u la sɛbɛnnikɛla ko u nana a cɔngɔ mm. k'a cɔngɔ mm. sogɛli fo ka dɔ bɔ a bonya na a kɛra

kuntigi ye mm. wa a ma depite bɛrɛ sɔrɔ fo ka se bi ma mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. san 2013 mm. kalafili minnu kɛra uh-huh. a y'i kanbɔ mm. ko a bɛ perezidan ɲini eh? a nana kɛ maa wolonwulanan de ye uh-huh. kɛmɛsira o kɛmɛsira 2,36 ah. pourcent a y'o dɔrɔn de sɔrɔ ah. IBK ale kɔni o nana wuli ka jɔ kɛ haw ka wuli k'i jɔ ni bilisi ɲɔrɔ sara ye 2000 combien 2013 2013 effectivement a kɛra ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sogɛli ye mm. maa caman nan'a jalaki mm. k'a fɔ c'est un opportuniste mm. politique mm-hmm. Mm-hmm. o kɔrɔ mm-hmm. eh, eh, eh. un fumiste n ka kala ma se yɔrɔ la fa k'i mɔ mɔ shɛ e mɔ patɔ eɔripolitigi o jumɛn o pɔripolitigi n'i b'a fɛ k'o ɲɛfɔ maa min ka kɛ politigi bon a ko kan kuma bɛɛ kuma bɛ a labɛn ne don a dɛmɛ ne don ka sin ka dɔ porosi ten o de yeɔrɔnisi nka sɔrɔsiw fɛ yensiw fɛ yen

Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ deux pour cent kalafili wɛrɛ kɛra o kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ o kan koyi sabula fɛn min y'o deux pour cent kelen ye san duuru tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ deux pour cent kan mali kuru kara bɛɛ Choguel yɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ gɔngɔn ka konkon ka bɔ a la o kɛra M5 RFP ko in ye kare kɔnɔ wo wa wo wo wa wo u nana t'o la ka kɛ M5 RFP porte-parole ye a da ka di a bɛ tubabukan mɛn ah. laban laban fanga nana talon talon ah. talon talon ah. fo ka na premier ministre in bin a tɛgɛ kɔnɔ wa nin balannen de b'o la bi i b'a fɔ a ka sa i b'a fɔ denpasa n'a ba et ça personne ne doit lui donner tort il a raison nam sɛbɛnnikɛla ko n'o fɔra mm. k'a fɔ Choguel ye ŋana ye politiki bunakun kan ko jamatigi don barikon lankolon don n'o tɛmɛna ka bɔ yen i burankɛ Cɛbilen Darame Ɲɔrɔ du Sahel kaw ka den barikon lankolon kolonkolonkan don maa t'a kɔ
kabini Cɛbilenw bɔra CNID la don min fo bi u ma hɛrɛ sɔrɔ politigi la non naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko Cɛbilen Darame a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye san caman de kɛ san tan ni kɔ a y'o kɛ tunga fɛ sɛbɛnnikɛla ko a nalen congrès national d'initiative démocratique CNID faso yiriwa tɔn fa Mountaga a y'o ka saki ta politigi taama n'a baara a y'a dɔn dɛrɛ a nana t'o la a nana fa sedu jama sedu i b'a dɔn nin kɛra ɲɛna i b'a dɔn c'est à dire que ee ala maa de kuma man di jamana eh, eh, n'anw kumana ah, ah, a ah, man ɲi naam sɛbɛnnikɛla ko a nana ɲɛbɔ ni ka a yɛrɛ ta mm. fɛn min ye PARENA mm. parti pour la renaissance nationale a nan'o sigi mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a laban nana kɛ député san 1997 ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye a ka parti ye olu nana ka na député seegin sɔrɔ fɛn min ye PARENA ye a fanga danna yen mhm. nse ni ekɔliden kɔrɔ ye AEEM ɲɛmaa kɔrɔ ye a kɛra candidat ye siɲɛ fila 2002 2007 kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la fɔlɔ la a ye quatre pour cent sɔrɔ filanan na trois pour cent wa hali bi o maa kelenw de dulonnen don ko fo ka transition de ka dabila vote ka kɛ vote mana kɛ sini jɔnni bɛ vote aw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye politiki bunakun kan n'u b'u disi gosi k'a f'u ye parti kunba ye kunun parti kunbaw kun don bi parti fitininw don c'est des micro parti jama t'u kɔ tuguni u tile tɛmɛna u ka waati tɛmɛna u kan k'u dabɔ politiki baara la ka taa ONG-w dayɛlɛ k'u sigi Jɔn Sedu i ye nin fɔ an fɔ nin kelen o kelen n'a fɔra ko an k'an kan bɔ faamaya nɔfɛ ne ni ninnu n'a cɛna n jɛ n b'u dan ça c'est clair fɔ maa kelen jɔnni Sumɛlu o bɛ kaso la da t'o ka kuma na nɛgɛw kɛrɛfɛ Daba Tunkara naam an ka taa journaliste Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛda kura Toguna A Tarawele nin y'a ka fasiri ye journaliste Sedu i k'a dɔn Abdramane Jara min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛmaa a kumana gɛlɛya min n'a bɛ parti kɔnɔ n'o ye URD ye a ko journaliste Sedu k'a dɔn maa si denkelen tɛna ta ka banbaw kan sariya ma min fɔ tɔn kɔnɔ sabula sariya sɔsɔ de dabɔlen don journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye URD ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ni min fɔlen don dɔw b'a fɛ k'u salo ka b'o la sariya ka bato journaliste Sedu k'a dɔn sariya batobaliya bɛ na ni ko caman ye min ye URD journaliste Sedu k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min barika ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ denkɛ danga la ɲɛmaa ko la journaliste Sedu k'a dɔn a ɲɛmaaso min sigilen bɛ ni ko kalifalen b'olu ma Sumayila Sise bannen kɔfɛ journaliste Sedu k'a dɔn caman b'a la u ni hakilinaw ani bureau exécutif national u ka taa fanw i k'a dɔn u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaya a dalen bɛ a wa ɲɛmaa dankan de ma février kalo tile kɔnɔntɔn san 2021 ɲɔgɔnye dɔ kɛra a wa bureau exécutif national fɛ journaliste Sedu k'a dɔn o ɲɔgɔnye senfɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ min ye hakili jagabɔ ye o ka kɛ parti ka taabolo kura ta journaliste Sedu k'a dɔn ayiwa hakilina kuraw ka taa parti kɔnɔ sariyakisɛ minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ journaliste Sedu olu bɛɛ lajɛlen tali bala o de bɛ kɛ sababu ye mankan in ka se ka ayiwa dabila journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan min kɛra o kan i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ dibi la u b'a fɛ ka tɔn in yoboyaba ni ka tɔn in dakolon di k'a filenkolon di sabula a fɔra jɛkulu dɔ ka sigi sen journaliste Sedu k'a dɔn waati nataw kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa min ni maa min b'a la n'i dalen don i yɛrɛ la k'a fɔ se b'i ye i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ parti kɔnɔ dannaya ka ta ka d'i kan i ka kɛ parti ka candidat ye journaliste Sedu k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra sa sɔmi kɛlen don k'a fɔ cɛkunba minnu bɛ yen ni dannaya bɛ sɔn ka da olu kan journaliste Sedu caman b'a fɛ ka ko sobo yaba min kɔni tɔn yɛrɛ ye o de bɛ taa kɛ sababu ye ka tɔn daji min ye Abdramane Jara ye ale min ye URD denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ o ti kɛ mhm. fo olu su mhm. journaliste Sedu min ni min fɔlen don n'o ye sariyaw ye n'o ye texte ye olu fɔra fɔ cogo min na f'o de ka labato sabula sariya journaliste Sedu o taamani de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu ah. jamatigi de bɛ se ka kɛ awa tɔn ɲɛmaa ye walima o de bɛ se ka kɛ candidat ye mun na journaliste Sedu k'a dɔn hakilila jugu wɛrɛ donkun mɔɔw la a ko i k'a dɔn awa URD ah. a man kan ka k'o tɔn ye ah. Sumayila Sise bilama kɔni a su a kaburu kɔnɔ ɔhɔ journaliste Sedu k'a dɔn a n'a ni s a n'a a n'a daburu sɛbɛnko caman kɛ haan ka sabu kɛ a ye min ni min fɔ unh a ka laɲini ye min ni min ye unh journaliste Sedu k'a dɔn awa dannajuguya ni kɔnɔjuguya yɛrɛ la ɔhɔ caman kɔni b'a fɛ k'i fosi ka b'o la haan ɔ URD denmisɛnw kɔni ko f'olu su ɔhɔ journaliste Sedu k'a dɔn textew de bɛ respecter haan ka sabu kɛ min ye unh journaliste Sedu a fɔra de ayiwa u ka taa ayiwa ɲɔgɔnyeba la ɲɔgɔnyeba in senfɛ bɛn de bɛ kɛ mm. karisa ni karisa kanbɔlen don an bɛ jɔni fɛ min ta mana kɛ jamatigi ye mm. o bɛ sɔrɔ ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura
daba tunkara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de bamako bamako wula fasiriba n'o ye la rédaction umaru ɔngoyiba nin y'a ka sɛbɛn ye umaru ɔngoyiba ko a ko kɔnɔ ko dɛnɛnnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla a ko an bɛ don min na i ko bi mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana lakanako don o don bunahadamaden de bi faa fɛn min ye malidenw ye u kɔnɔ ganna u ma fɛn kɔni don dɔwɛrɛ tɛ faransi a n'a dɛmɛbaa jugu minnu bɛ yen n'u ni dalen bɛ jamana in yɛrɛ a nafolo n'a dugujukɔrɔfɛnw kan sɛbɛnnikɛla k'o de gɛlɛya nalen bɛ waati laban in na kuma dɔ bɛ fɔ n'o ye wagner ko ye irisiw ka société n'o ye kɛlɛkɛsaralaw ye minnu bɛ n'olu kɔni bɛna jamana lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma in ye dɔw ko ŋunuŋunu kuma don dɔw yɛrɛ ko fɛn min ye irisiw ka cɛgana cɛgana maa bi duuru ye o bɛ mali la ka ban renseignement na sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'o kuma bɛ fɔ fɛn min ye faransi ye o tɔnsi wulila ka jɔ faransi se min b'a ye farafinna o de ye a ka ciden ni jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u su ka bila ɲɔgɔn na CEDEAO o de b'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye ɲɔgɔnye kɛ dɔgɔkun furancɛ in na ni ka kangari da n'i y'a mɛn tubabukan na ultimatum o ye kangari gɛlɛn ye kangari gɛlɛn ye min ye teliya teliya la kalafili ka kɛ yanni février kalo nata cɛ maa minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ye n'olu ni Faransi ka di o dɔ ka sigi fanga na Asimi Goyita ani Sajo u ka taa ka bɔ yen an tɛ u tɛ bɔ yen ɛ an sɛbɛ kɔrɔ tɛ ɛ ko faransi de y'a fɔ ɛ ɛ faransi bɛna k'an kun na bilen wa ɛ ɛ boyi a murutila sa koyi i ka sefa bɛ dilan faransi koyi a an bɔtɔ don a la o ɛ o tuma i bɛna franc guinéen dun wa franc malien franc malien awɔ izini b'e bolo min bɛ se ka wari sefa imprimer yan numuw b'a gosi yan tomota bi kaye de dilan a tɛ se ka biye dilan walahi a bɛ se wari bɛ yen wari bɛ yen fo n'a ma fɔ a ye bɛnkan de tɛ n'an bɛnna kan a bɛ se sefa min filɛ nin ye bɛnkan tɛ yan n'o tɛ fɔnko ma kalifa sakɔ Ah. ale bɛ se ka wari wari a b'a gosi ale tɛ warimisɛn gosi a b'a yan. wari bɛɛ gosi ayiwa naam naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Naam. kuma ganna fɛn min ye premier ministre ye docteur sogɛli kokala mayiga a kumana sogɛli kɔni ko o ko bi kɛ asimi ye yamaruya d'a ma an kan ka bɔ ni sira min ye Aha. a ka taa n'o sira ye sabula ni sogɛli n'i ma se Ah. baara min n'a kalifala n'i ma se Ah. i yɛrɛ nɔ don dɛ Aha. wari filɛ ah. jamanadenw filɛ ah. so filɛ kɛnɛ filɛ awɔ asimi y'o de k'a la carte blanche très bien naam sɛbɛnnikɛla ko a ko sogɛli bɔra ka kuma a ko mali ka dɛmɛ bɔyɔrɔ wɛrɛ ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ digɛn na diyagoya don a ko fɛn min ye faransi ye u ye kuma min fɔ mm. fɛn min ye mali ye k'a fɔ u bɛn'u yɛrɛ salo ka bɔ mali la u bɛna taa o tuma na aw taara anw lankolon bɛna to wa Awɔ. aw dun kɛlen bɛ k'aw bolo biri Ah. an ka jamana a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen cɛ Awɔ. marifa tɛ se ka san Aha. avion kɛrɛbɛtɛ Aha. kisɛ tɛ se ka san Aha. n'i ko k'i b'a san Ah. i b'a sɔrɔ faransi kɛlen bɛ k'a ka veto sigi a kan Aha. nations unies na jamana si tɛ yen min bɛ kɛlɛkɛminɛn n'a b'a feere mali ma
ah faransi kɛra jugu ye sa koyi il faut que la france signe ee ee
han awɔ ne ko est ce que nin kuma ninnu ye tiɲɛ ye wulibali don
sɛbɛnnikɛla ko il faut faransi ka jɛn n'a ye o kɔrɔ masurun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye mali ye mm. sɔrɔdasiw ye avion fila san k'a f'u bɛna kɛlɛ kɛ n'a ye o avion ninnu walasa u sɛbɛn tɛgɛnɔ ka bila n'o y'a lisansi ye faransi ko etats unis ma a kana siɲɛ dɛ avion fila wari sarala a bilalen bɛ yen avion tɛ ka sɔrɔ wari taara ee ee ee ee sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli sajo nana dimi ka dimi ka dimi a ko peresidan ma asimi goyita an ye kɔntara min siɲɛ an k'an ka wari minɛ an ka kɔntara anule
o de y'a kɛcogo ye sɛbɛnnikɛla ko kabi o kuma fɔra a faransi kɔni u ye wulikajɔ daminɛ an bɛna sɛbɛn di a ye hakili sigi an bɛn'a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko don o don u b'a fɔ sini abiyɔn bɛna u tɛna u ko ko mali sɔrɔsiw u bɛ ka denmisɛnninw ta ni ka kɛlɛ kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko maa bilara ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ mali armée mm. a bɛɛ sɔrɔdasi ŋana gojo gojo dama mm. jɔn b'a fɔ k'o ye denmisɛnninw ye enfant soldat mm-hmm. sɛbɛnnikɛla k'o dɔrɔn tɛ mm-hmm. u ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye gatia ye mm. ko denmisɛnninw b'o la u ye gatia sɔrɔdasidenw bɔ k'u jɔ u y'u bɛɛ lajɛ k'u da waga k'u ɲin kɔnte ah. a bɛɛ lajɛlen ka ca san mugan san bi saba ye denmisɛnnin bɛ min ɛ u ko ko nin tɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko an sɔnna an bɛ avion bila ka na o dugujɛ tuguni u ko an ma sɔn han ah. avion ninnu u tɛna mun na u ma jɛn n'a ye ee awɔ faransi y'an faa koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko mali ka ko de dɛnnen bɛ ni damanda la a ni dalen b'a kan sogɛli ko mm. a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko an bɛ don min na ko bi mm. kabi dix huit août kɛra mm. faransi kɔni ma maa ye sɔrɔsi ninnu cɛma min bɛna faransi ka intérêt défend u ye kɔnɔnajuguya daminɛ sɛbɛnnikɛla ko mali diyagoyalen don sa n'i y'a mɛn plan b ni ko ta plan b tɛ dɔwɛrɛ ye irisiw hali polonɛw hali hali ɔsitaraliw n'an y'olu sɔrɔ n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ k'an ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ ah. a ko an b'o kɛ o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ah. fɛn min ye CEDEAO ye ah. u ye kankarida kɛ mm. k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye bɛɛ k'i hakili to a la desanburu kalo n'o jɔra o k'a sɔrɔ fɛn min ye kalafili ye kolɛji kɔnvokera kandidaw ka lisi deposera fevriye asimi goyita kolonɛli mm. sajo maliki jawo isimayɛli konate modibo kone fulu kan ne ko u bɛna ni faransi ka mɔgɔ de ye u bɛ sigi sisan ne ko ah.
ni malidenw bɛnn'a kan u ah. ka wuli ka jɔ boloda ah. an den an sɛbɛ kɔrɔ tɛ u tɛ taa ni san kelen ma dafa o tɛ se ka kɛ wa eh, malidenw de ta y'u yɛrɛ ye
ayisa o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ an ta y'an yɛrɛ ye mais on n'est pas indépendant oui mais problème ye min ye ni mali bɛɛ bɛnn'a kan ni mali bɛɛ bɛnn'a kan o bɛ se ka kɛ mais mali bɛɛ de ti bɛn a kan parce que politisiyɛn dɔw bɛ yen ah. faransi b'a fɛ ka fanga minɛ ninnu na k'a di minnu ma olu pereselen don ah, olu bɛ don kaso la o eh? e ɲɛ bɛ politiki maa fɔ nin bɛɛ dontɔ don kaso la eh. wari dun min bɛ ninnu nɔfɛ wari dun b'a a bɛɛ a parti bɛɛ financelen don ni jamanadenw mais alors ils vont en prison donc ni i ko i ka sariya bol'u nɔfɛ bi ah. parti politiki baden fɛn ti to yen o ni min ma min- ni e ka jate minɛ dɔrɔn ni min ye minisiriya kɛ wala o ye jɔyɔrɔ damadɔ sɔrɔ o bɛna parti créer a b'a créer ni wari jumɛn ye sani a ka kɛ minisiri il n'avait pas de parti bien sûr donc jamana wari de bɛ ta ka parti créer donc n'i ko i ka sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ bi kasobonba bi fa de fo ka mɔgɔw jɔ eh, dibidani na an bɛ kogo kura kooli sisan dibidani yɔrɔ in Ah. k'o kooli ka fara kasobonba kan
aa o tuma n b'a f'i ye a ko ala k'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko Ee! ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ahan. ko gwannen bɛ Ahan. an bɛ don min na ko bi Ahan. Choguel ko Ahan. a ko fɛn min ye wagner ko in ye Ahan. k'a fɔ mali y'a siɲɛ a ma siɲɛ Mm. o ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale tɛn'o fɔ nka mali ko sera yɔrɔ min na diyagoya fo an ka sira kura de bɔ sirakura min bɛ kɛ sababu ye ni k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la wa ko mm. jamanadenw kan ka min kɛ mm-hmm. o de ye k'an labɛn mm. sabula ni faransi ma sɔn mm. fɛn min ye janfa ye faransi bɛn'o de kɛ mm-hmm. n'u ma sɔrɔdasiw jigin ka na tiɲɛni kɛ mm-hmm. faransi de bɛna maaw bila ka taama min bɛ se ka to diyagoya u ka ni sɔrɔdasi denmisɛnw bɔ yen min tora a ma ni malidenw ka kegun mali ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna ka yɛrɛta a daminɛlen de filɛ nin ye wa a bɛ daminɛ bamako yan ni k'a dasi ka taa diɲɛ yɔrɔ caman na nizɛri minisiri mm. ani jamanakuntigi bɛ min fɔ mm. u ko mali ti nizɛri ye mm. wa nizɛri da tɛ se ka don mali ko la f'u ka sa min ka di asimi goyita ye ah. ani kolonɛli sajo kamara ye ah. gaw o de bɛ kɛ wa an b'u kɔ han ah?
an b'u kɔ bon a bɛ nin de kɛ k'u nɛgɛn k'a b'u kɔ o tuma n'a daminɛna a b'a da u ka so joliw ɛ eh, maliyɛnw kɛ maliyɛn caman bɛ ten dɛ ah. quatre-vingt pourcent des maliyɛn wa ne b'u kɔ voilà ni e ko k'i b'u kɔ là je te crois parce que tu es un homme de conviction merci tu es un homme de principe ah bon. mais maa caman bɛ yen ah. a ka d'olu ye bi nka u bi jɔrɔ de faransi bɛna mun de k'an na eh. eh. sɛbɛnnikɛla ko ah, ah. a ko n'i jɔrɔla ah. ka siran mm. i niyɔrɔ bi dɔgɔya cɛ min bɛ jamana kuntigiya la bi kolonɛli asimi goyita cɛ min don a ma deli ka siran a ma deli ka siran y'a farikolo la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye faransi masakɛ ye emmanuel macron o b'a wele ka dɛsɛ a bɛ se ka macron bila répondeur kan ten je suis en réunion asimi b'o kɛ dɛ asimi b'o kɛ ye miɲɛka kɛ wala k'a ka appel bila rejet kan ko faransi ministre dɔ nana k'a ma sɔn k'o reçoit a ma sɔn k'o reçoit k'a ko ka taa a ɲɔgɔnna ministre fɛ yen fɛn de y'o kɛ sadio de y'o kɛ la hawla wala faransi eh, eh, eh, chef d'état major des affaires étrangères o nana mali la k'a mago bɛ ministre la sadio kamara sadio ko ko non n b'i ci n ka chef d'état major ma taa ye a n'o de ye kelen ye o i i fila de y'anw ka ministre ye merci bien ko général don Han! un général français eh bien alors il est dimina- général pour la France mais jato o dimina cɛ kojugu Ah. a dimina fo Ah. ka rougi a ye avion ta ka taa he mali bi diya han ni ni cɛngana cɛngana ninnu Ah. u bara ka baara min kɛ journaliste ninnu, mun na bara ka bɔ a la? munɛ bɛ- munɛ bɛ ka Naam.
hali ka dan nin dɔrɔn ma mun na tubabuw bɛ k'an respecter o

Eh, ah oui, eh.
Olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ahan naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi. N kɛ. Ni nin tora sen na. Ahan. Mali k'a kolo gɛlɛya. Un. Diyagoya ɲɛ dɔ de bi sɔrɔ. Unhun. Nin Mali nin kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na. Awɔ. N'o tɛ Ala ma kɛra koyi. kɔrɔnfɛ kɛlɛ in bi m'a daminɛ. Ahan. San 2012. Ahan. N'i hakili b'a la nin Faransi kelen de ye ATT janfa. A kɛra. Ka ATT ka fanga buruja. A kɛra. Fɛn min ye Libi kɛlɛcɛw ye ka n'u cɛ ka firi jamana A kɛra, kan. a kɛra. Wa o don An. u ye layidu min ta MNLA ye. Un. Ani jamana janfabaw ye ah. k'u bɛ république d'a ma ah, nka an bɛ don min na ko bi ah. kɛlɛ min kɛra mm. wulikajɔ min kɛra république ko kuma o cira ka b'u da CMA yɛrɛ min bɛ yen n'o kun jigi dalen bɛ faransi kan o y'a ye faransi jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya ko dɔɔni dɔɔni CMA yɛrɛ tɛ ka boli ka n'i kun siɲɛ asimi goyita ani sadio kamara kɔrɔ wa u jɔlen don dɛ u bɛ ka na o e ma u ka surakakɛ in ye gouvernement na jɔni eh, eh, eh, CMA ka cɛ in sa u ka porte parole musa ag attaher min bɛ to ka monsieur le président son excellence monsieur le président joueurs b'a fɛ ka kuma i fɛ o don o don o y'o de ye ale kɛn bɛ journaliste sportif ye sisan Burabele ni Sidu a kɛn bɛ k'olu place minɛ mais en réalité en réalité Seydou c'est un très bon ministre mais c'est un très bon ministre un très bon ministre moi je l'apprécie honnêtement c'est un très bon ministre et il est fidèle à Assimi Goïta je suis d'accord merci bien a m'a kile wa kak bolu y'a faamu sɛbɛnnikɛla ko a ko CMA maa minnu tora kɔ mhm. n'olu m'a faamuya waati sera sa an ka yɛlɛma mali bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ ka sinsin min bɛ se k'a to jamana ka bɔ bolo la sabu faransi ye layidu min ta CMA ye mm. o tɛna ɲɛnabɔ mm. malidenw tɛna lafiya mm. don o don maa de bɛ fa asimi ko ça suffit trop c'est trop
nɛgɛ kɛrɛfɛ i cɔn ka tezara premier ministre kuma in kan n nisɔndiyara kojugu journaliste Seydou hmm? nin ye technicienw jɔyɔrɔ ye awɔ olu bi dɔnkili duman kala duman min ko Mali ko kɛtɔ ko Mali ko kɛra wasa ye Asimi ko kɛtɔ wasa ye Asimi ko kɛra wasa ye awɔ i n'a fɔ kuma b'anw da awɔ ale ta ye nɛgɛ kɛra a tɛna dɔnkili duman kala a b'o kala journaliste Seydou hmm?
k'i kunnafoni hmm, min ye karamɔgɔba ye karamɔgɔba Magma Gabriel Bamari den Lebo opportuniste a opportuniste ah ah je suis à l'école so fila cɛ wuluni ye ee ee ee so fila wuluni so fila cɛ wuluni awɔ o de o de opportuniste ye Magma Gabriel an karamɔgɔ i ni ce journaliste Seydou bala cogo bɛ di a y'i bolo don ayi ah ɛɛ ne bolo de bɔra a kɔnɔ sisan n k'a don a don journaliste Seydou kuma n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Umaru Kɔnatɛ sogo sogo Baru kolondigi journaliste Seydou k'a dɔn cakɛda tɛ sigi jamana in kɔnɔ min ma kɛ nganamu nganamu ye tiɲɛ min ma kɛ sonyɛnikɛyɔrɔ ye journaliste Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko n ka dɔ sɔrɔ awɔ o de la minisiri min n'a nana journaliste Seydou k'a dɔn siraba kunkanko kan ɔhɔ min nana jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli kama Madina kabini n'a nana Madinɛ kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la a bɔra min kalama tile fila in na i y'o dɔn ɲama journaliste Seydou i k'a dɔn siraba kan maa minnu bilalen bɛ i k'a dɔn tike tigɛli la i k'a dɔn peyajw la journaliste Seydou a maa ka ca fo k'a fɔ k'a to ten to ten u ye hadamaden de ta k'a yɛrɛkɛ min ye baarakɛla kɛmɛ naani ani bi duuru ye o de bɛ an ka peyajw la journaliste Seydou nin bɛ ɲɛ cogo di Madinɛ ko a ko i k'a dɔn awa ko in dabɔlen don siraw dilanli kama n'a fɔra yen kɛra awa wari dunyɔrɔ fana ye hadamaden kamana bɛ gan wa o yɛrɛ fana k'i bɔ a la awa dɔw fana bɛ yen u bɛ tike wɛrɛ de dilan k'o wari ta ka bila u kun journaliste Seydou i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ban ban cogo min na ye nin ye o de ye sɛgɛsɛgɛli ani dɔ ka bɔ baarakɛlaw la madinɛ ko ale nakun tɛ awa jamanadenw ka baarantanya ye nka min fana tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ o fana ɲɛ man di journaliste Seydou i k'a dɔn peyaji a dabɔra waati min min kɔni tun ye bolo fila fara ye o de tun don a kelen bɛ yen o ye otomatiki ye i b'i jɔ dɔrɔn awa k'i bolo digi bitɔnnin kan i bɛ wari sara journaliste Seydou i k'a dɔn awa sɛbɛn bɛ bɔ nɛgɛ bɛ kɔrɔta i bɛ taa n'i yɛrɛ ye Journaliste Seydou i k'a dɔn o tɛ maa caman ɲini ɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen journaliste Seydou i k'a dɔn tike bɛ di i k'a dɔn dɔ b'a kɔrɔta ɔ journaliste Seydou i k'a dɔn n'a fɔra o taara bila fo maa kɛmɛ naani ani maa bi duuru poste de pesage péage journaliste Seydou mugan ani naani dama de don
o tɛ péage kelen o kelen maa mugan voilà yɔrɔ mugan ni naani journaliste Seydou i k'a dɔn maa kelen maa kɛmɛ naani ni bi duuru minisiri bɔra o de kalama journaliste Seydou i k'a dɔn ko in daminɛ u tun y'a kɛ tile o tile u bɛ dɔ de ta ka bila yen u bɛ sara tile la ni baara banna dɔrɔn i ka saranin bɛ d'i ma o laban nana ɲini mm. k'a fɔ sara min bɛ d'u ma tile o tile a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye jɔn sudi k'a dɔn ko in laban barika nana bonya a ko n'i ye wari yɛrɛ ta maa minnu bɛ péage la maa kɛmɛ naani ni bi duuru olu ka sara n'i y'o bɔ a la wari tɔ jumɛn bɛ taa don siraba la de jɔn sudi k'a dɔn madinɛ kɔni ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye cɛsiri bolo kan jɔnsodi k'a dɔn jamanajɔ tɛ taa o fana kɔ sabula n'a fɔra cakɛda cakɛda ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n ka maa sɔri yen jɔnsodi k'a dɔn o fana bɛ taa kɛ ayiwa gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ tɛ nafa sɔrɔ a la tuguni o tuma an bɛ don min na ko bi jɔnsodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bɛna kɛ a ka kan ka kɛ kɛcogo min na min b'a to a bɛ ɲɛ min b'a to sirabaw olu ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bɔ a la cogo min o de bɛna kɛ nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔ la daba tunkara la preuve an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko maa bɛ se dɔnkili min na o da ka di banki ko an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra hakili bɛ jigin banki belebeleba minnu na o dɔ ye BNDA ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a mɛn conseil d'administration kɛmɛ ani bi naani ni kelen na a wulikajɔ kɛra fɛn min ye BNDA fɛ mm-hmm. n'a y'i ja a fɔ sɛnɛkɛlaw ka banki mm-hmm. sɔrɔ min kɛra mm-hmm. fɛn min ye jamana yɛrɛ a san san a kalo fɔlɔ minnu daminɛna n'i y'a mɛn premier semestre 2021 sɛfɛ wari miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ duuru sulemani wayigalo a y'o de ta ka n'o bila wagande la o y'a haw han awɔ han muluku solo il est de Ségou eh oui oui ah non c'est un peul mais je te dis il est de Ségou ee aa i fana sa i bɛna kow bɔ n- n- n bolo. Ɛ, fɛnsa bɛlɛdugu fulaw tɛ wa kati ni kita cɛ dugu minnu bɛ yen les peuls n'ont jamais existé à Bɛlɛdugu Han? jamais de la vie kabini ala ye Bɛlɛdugu da fila ma bɔ yen fila jɛman de don nin bɛ bɔ nin ye bɛlɛdugu fila de ye je te dis segu que- fulaw ye fila nin finmanw tɛ ye fila ye sa nin ye Ah.
jugaramɛ de ye Oui, il est de Segu je connais Ɔ. n b'u ka n b'u ɛ o filɛ nin ye bananin zaba kɔrɔ Ɛ, banquier tɛ anw ka fan fɛ de wa mini an ye hakili jigin bɛlɛdugu banquier ɔ bɛlɛdugu yanfan ah. un banquier ah.
un grand banquier un grand banquier un PDG de banque non moi à ma connaissance Sulemani Wayigalo ɲɔgɔnna dɔ tɛ bɛlɛdugu wa ah. aw ka jamana na ah. maa minnu bɛ yen kosɛbɛ k'u kalannen don ah. k'u kalanna dɛ ah. n'u dɔnnen don ne kɔni bɛ min dɔn oh. eh, eh, réseaux sociaux minnu b'o baara kɛ eh, réseaux sociaux baarakɛla ninnu des, des, des, des Facebook man. Facebook man. O bɛ bɔ a ka fan fɛ. animateur bɛ bɔ a ka fan fɛ. journaliste ani lɔkɔli karamɔgɔw. dozongɔni animateur wa.
ani dozongɔni animateur a ka jamana in bɛɛ y'o ye. naam.
sɛbɛnnikɛla ko a ko bnda mhm. bnda an bɛ don min na ko bi mhm. banki minnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ kɛlɛw mhm. ka mali ŋunanfa ka farafinna ŋunanfa ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye bnda don sɛbɛnnikɛla ko juin kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ni kelen mhm. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jateden minnu n'olu bɔra ka t'u bi tali mhm. sɛbɛnnikɛla ko a jɛlen bɛ mhm. banque nationale de développement agricole bnda wulikajɔ min kɔni kɛra fɛn min ye kiliyanw ye ka taa fara banki ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen ye wasa sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kiliyanw ye dɔ faral'o ka kɛmɛsira o kɛmɛsira maa naani don o don maa kura de bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min fɔra k'a fɔ o ka ɲini ɲɛma ani fɛn min ye ɲɛmaa dankanw ye ka fara banki yɛrɛ baarakɛlaw kan kɛmɛsira o kɛmɛsira u tɛmɛn'o la ni mugan ye 120 pour cent sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 a fɔra nafolo min n'o ka ɲini ko baara bɛ kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko sefa wari miliyari kɛmɛ naani mugan ani wɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko banki ye ɲɛtaa sabati n'o ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye banki ye mm. décembre kalo san 2020 mm-hmm. banki tun bɛ jateden minnu na mm. kɛmɛsira o kɛmɛsira mm. tan ni naani banki nana laban tuguni k'i bolo maanabɔ mm-hmm. mugan ani seegin juin kalo tile bi saba mm-hmm. o jatew nana da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ uh-huh. sɔrɔ min kɛra n'a ko ma tubabukan na résultat uh-huh. sefa wari miliyari duuru miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ duuru sɛbɛnnikɛla ko banque nationale de développement agricole bnda a y'o bɛɛ lajɛlen yara mm. san 2021 mm-hmm. u sigi bɛ ka nafolo min kɔnɔ mm. solomani ko a ma tila dɛ mm. muluku solo miliyari tan ni kelen ko f'a k'i bolo da o kɔ la
ɛ solo bi fɛnkɛ min don ye tasi tahaw ah! ne b'e b'a dɔn dɛ ah oui gallo ah. je lui connais comme ma poche je le vois à la télé malheureusement eh, ne b'a c'est mon frère

président président président mhm. olu yɛrɛ de nimisi wasara mhm. sabula fɛn min ye conseil d'administration ye mhm. u sigira k'a fɔ juru min n'o kan ka don baarakɛlaw la san 2021 kɔnɔ ani baara minnu kan ka k'u kan ka nafa min sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira bi duuru ni duuru ani zéro ma kelen miliyari kɛmɛ fila bi naani ani duuru u y'o de juru don jamana cakɛdaw la mm. sociétéw sɛnɛkɛlaw mm. ani mm. entrepreneurw la très bien 245 milliards ah, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara min daminɛlen filɛ mm-hmm. o bɛ to senna sabula don o don fɛn min ye bayɛlɛmalikɛlaw ye kiliyan minnu bɛ n'u bɛ sɛnɛ kɛ ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma olu bɛ dɛmɛ nka banki yɛrɛ ka taabolo ka fali u ko min ma transformation digitale o daminɛna k'i sigilen to i ka so mm. k'i ka banki koɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a kibaruya bɛɛ sɔrɔ mm-hmm. u k'o de ma bnda tabale mm. o daminɛna mm. i bnda o fana ye taabolo kura ye banki ko la diɲɛ don o don 24 heures sur 24 i mago bɛ kibaruya fɛn o fɛn na mm-hmm. i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mm-hmm. relevé ani fɛn min ye transfert ye wulikajɔ fɛn o fɛn n'i kan ka kɛ banki ko la o bi sabati ka banki walankata fɛn min ye banki ka bolofara kuraw ye o ka sigi kayi u nana agence filanan dayɛlɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye kayikaw ye olu ka lafiya conseil d'administration a président à vie musa alasani jalo ale yɛrɛ ko ni jateden minnu jirala a wasara sabula banki yɛrɛ ye kunfilɛnna min da baara ale y'a bila yɔrɔ min k'a di sulemani waigalo ma fɛn min ye a hami tun bɛ yɔrɔ min na banki tɛmɛn'o la an bɛ don minɛ ko bi dɔ wɛrɛ t'o kɛ cɛsiri ani fɛn min ye baara ye wa tɔnden minnu bɛ yen n'o ye clients ye olu dalen bɛ banki la ka se degré min ma o de y'ale wasa wa dɔ de bɛ fara o kan don o don BNDA an bɛ don minɛ ko bi n'a y'i ja i da ka sunɔgɔ ni wariko ye mali minɛ BNDA kelen b'i jɔ ni mali ye jɔti sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don i bolo don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako bamakɔ wula o don waati korona yusufu konate nin y'a ka sɛbɛn ye yusu ko di jɔni sedu diɲɛ jamana o jamana wari mana sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ yen i k'a dɔn jamana gansan a ma ɲɛnabɔ jɔni sedu i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn wala mali ja ani mali ɲɛtaa maa a bɛ se k'a fɔ a sigira sen kan malidenw tun bɛ hami ni fɛn min ye mm. journaliste sedu i k'a dɔn o de ye masinmafɛnw ye masin min n'u k'a ma ko dialyse masin journaliste sedu sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya min tun bɛ mali kɔnɔ a bɛ san caman bɔ mm. a banna banna centre hospitalier universitaire point g kaw fɛ yen min ye awa appareil de dialyse dialyse masin a den tan kura kura den tan e ko kelen wa fila de den tan dix

wulikajɔ boloda joona joona mm. point g kaw ka dialyse sɔrɔ den kelen tɛ fila tɛ saba tɛ mm, mm, maa kana jɔ arana bilen mɔgɔ kana tɔɔrɔ mm-hmm. sabula maanifin ni tɔɔrɔla maanifin degunna ministre de la santé jɔn sedu i k'a dɔn awa dɔgɔkun furancɛ in na a taara kurubukari sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye nin taama in senfɛ major mm-hmm. min u ko major de l'unité d'hémodialyse abdul danbɛlɛ journaliste sedu k'a to dialyse yɛrɛ kɛli la i k'a dɔn a yɛrɛ ɲɛji kun bɛ ka bɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko e maa dama min ni tora walima maa dama min ɲanina journaliste sedu mɔgɔw tun bɛ t'u tɔgɔ de sɛbɛn i bɛ se ka kalo kelen kɛ yanni k'a sɔrɔ journaliste sedu nka bi o bɛɛ lajɛlen banna banna a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan journaliste sedu an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn a wulikajɔ a nege in minɛ ani y'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen jɔn sedu nka maa min ni maa min sera ka nin kɛ o ye jamana masakɛ ye masakɛ transition président Assimi Goïta kana ɲinɛ dɛ n'a ka premier an Jami an minisiri ɛɛ ɛɛ kalatigi min bɛ taa ɛɛ danbe ni kala bɛ min na ta an fɔ silamɛmusoba in ɛɛ fulafin Jaminatu e bɛ Jaminatu fɔ ne ye de e b'a dɔn ne n k'e b'o fɔ seku ka den tɛ yan seku ka den don n dɔgɔnin de don voilà nka n y'a fanfɛla to yen pewu ee ee ee o sera ka nin minɛ jami jami anw ka badabada jami jami filafin don jami a ka kɛnɛ a k'i ɲɛ na a b'a ka baara dɔn fo ka taa fɔ a bɛ baara in dɔn nka a tɛgɛma ka gɛlɛn o gɛlɛya da ye a ye fila kɔni don a tɛ se ka fɛn di maa ma fila bɛ fɛn di A ye Jami de tɛ fɛn di. O filafin don ani filajɛ tɛ kelen ye ale ye filafin. Ɛɛ i tigi t'i mago la wa filabilen wo filajɛ Wari t'a Jami bolo sa.
Eh, wa- Jami kɔni bɛ yaala de banabaatɔw a a yɛrɛ bɛ yaala u nɔfɛ sɔrɔmujuru minɛlen b'a bolo ni min b'a jɛ a bɛ boli ka t'o san k'o waati na a ma na ni scanner kura ye wa? ne mago foyi t'o ko la min ma sangari barɛti je m'en fous Eh? Eh? Eh? C'est pas mon problème. Jɔn Sedu i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan. Bamananw. Foli ani tanuni.
Mhm. Meilleur beauté Lasana Dukure. Lasana. Jɔn Sedu i k'a dɔn maa kelen tɛ kɛ dugu ye. Ayi. Nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye dugu kelen ka hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Lasana Dukure. Mm. Meilleur beauté. Mhm. Tubakɔrɔ. Mm. Jɔn Sedu i k'a dɔn min ye awa foroba jiginɛ mhm. ka taa sigi. An bɛɛ lajɛlen ka ɲɔ sɔrɔ. Tubakɔrɔ n'a lamini ah. hɛrɛ ni baden la. forobajiginɛ a kelen ka taa fa ɲɔ na te dugu de bɛ ka nɔgɔya la nɔgɔya la wallahi meilleur beauté i b'a san nɔgɔya la i b'a sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ feere i ma nɔgɔya la Jɔn Sedu n'a bɛ feere yɔrɔ tɔ la waa naani a bɛ feere waa saba saba n'o tɛ an sɛgɛnna sigidaw la balo ko ni waritigi bɛɛ ye nin kɛ ni waritigi bɛɛ ye nin k'i faso la o jamana bɛ diya waati